assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu takulandiraninso pano pa nms tv uh, ah, muli ndine alex kananji pamene tilinso boma lina la phalombe kwa T/A Kaledzera uh, village chikomola uh, boma lomwelo la phalombe yeah. so tinali pa dawa imene imene amapangisa a nms tv So takumananso ndi brother ena amene anabwerera ku chipembedzo uh, cha Chisilamu ndiye uh, choyambirira tiadziwe brother kuti kodi ni ndani brother dzina Patrick Smart uh, brother Patrick mutabwerera kumene ku chipembedzo cha Chisilamu ndi zinthu ziti zimene mukumana nazo pambuyo ponena kuti mwabwerera kumene ku chipembedzo chimene cha Chisilamu ndikukumana ndi mauthenga abwino ndinabwera chipembedzo cha Chisilamu chifukwa cha maphunziro amene ndinakumana nawo atabwera mmudzi mwathu mwa chikomola ntamva uthenga wabwino unandisangalatsa ndi kundikhuza kubwereranso ku chipembedzo cha chisilamu
chabwino masha allah umu ndimene afotokozera chifukwa chimene chinawapangisa kuti abwerere kumene ku chipembedzo cha chisilamu ndichonena kuti iwo adakumana ndi anthu ena amenenso uh, amayenda kumafotokoza za ukulu wa mulungu allah subhanahu wataala iwo anapanga chisankho chokhala Msilamu watsopano. Chabwino a ah, brother a ah, China a, ah, inuyo pa nthawi imene mwakhala inu Msilamu ndi zinthu ziti zimene mwakhala mukumana nazo zimene zili zabwino kwa inu? Zinthu zomwe zabwino ndikumakumana nazo choyambirira ni mauthenga abwino komanso ndikumaona kusinthika ndikapita kokumana ndi azinzanga ngati mmene tilili padawa pano ndikumaona kusinthika kusiyana ndi mbuyo zomwe zimachitika mbuyomo apa ndikumaona kuti umoyo wathu ngati kuuzimu wasinthika chabwino pambuyo poti inuyo munali khristu ndiye mwabwera kumene ku chipembedzo chimene cha chisilamu mungawalimbikitse bwanji anthu amene asali asilamu amene akutionera pa video imeneyi mungawapatse uthenga wanji kuti nawonso mwina insha allah kuti akhoza nawonso kulimbikitsika kuti mwina ndi kupanga chisankho chokhala asilamu mungapereke uthenga wanji kwa anthu ngati amenewa chomwe ndingawauze nchonena kuti ngati samadziwa kunena kuti chipembedzo chabwino ndi chiti kuyambira lero adziwe kunena kuti chisilamu ndi chipembedzo chokhacho chimene chikupanga zinthu zolondolozeka pa mbali ya uzimu wa munthu komanso posatengera kunena kuti ukalowa chipembedzo cha chisilamu anthu akuyankhula motani koma chabwino chomwe ungasamale nchonena kuti ukalowa chipembedzo cha chisilamu wadzisankhira malo abwino chabwino zikomo kwambiri muli ndi chi- china chake choti mukhoza kulankhula pa nthawi imene tili panopo chilipo eh mmene talowa chipembedzo cha chisilamu tikusowekera zambiri monga chisotichi nchongobwereka komanso tikusowekera ngati mikanjo komanso pambuyo pa zonsezo sitangu- sitinangolowa chipembedzo cha chisilamu kuti mwina mwake tizingopitako ngati tikaonekera tikufunikiranso maphunziro onena kuti tiziwe kuti chipembedzo cha chisilamu ndi chani kuti nafe tikamapita ku chisilamuko ku chipembedzo cha chisilamucho tizichiziwa chomwe chiku- tikupitira tikufunikiranso maphunziro a chisilamu chabwino umu ndi mmene tachezera ndi brother ameneyu wawa nkhani yayikulu imene akufotokoza ndionena kuti ah, pamene iwo abwera kumene ku chipembedzo cha chisilamu ah, iwo akupempha kwambiri kunena kuti ataphunzira kuti achimvetsetse bwinobwino chisilamu kuti iwowa azakhale akupitirira pasogolo ndi chisilamu